My dear parents, brothers, and sisters in Christ, in the readings of today, we can learn a lot of things, but I pick on two. ni zambiri zamene tingaphunzireko mu ma readings yathu ya siku ya lero koma nifuna kugawana na inu makamaka pa ziwiri choyamba mu mawu oyamba a siku ya lero Mau oyamba a siku ya lero Mulungu ali kutiphunzisa kuti iye ndiye chikondi God is love God is love akuti iye ndiye chikondi sono ngati ife ndife ana ake ngati na ifenso tichita bwanji tikonda anzathu ngati tikonda anzathu ndiye kuti ndife ana ake a iye Mulungu Komanso there is that warning to say chikondi chakayena chisakhale chabe chapakamwa koma chionekere mu zintchito pakuthandiza anzathu pakutumikira anzathu monga iye ambuye yesu anatumikira anthu ambuye yesu pamene anapeza anthu akuti anawaona kuti ali ngati nkhosa zochita bwanji zotayika anachita bwanji anawamvera chifundo nakuyamba kuwatumikira anayamba kuwatumikira anayamba kuwalalikira mawu komanso mu uthenga wabwino umene muja akuti anachita bwanji sanawalalikire chabe mawu anatenganso chani buledi nakuwapasa kuti adye kusonyeza chani chikondi to show love so chimodzimodzi na ifenso akuti ngati mulungu amene ali tate wathu ni chikondi na ifenso tifunika kuchita bwanji kukonda Ngati sitikonda anzathu, ndiye kuti sitimuziwa Mulungu amene iye ali chikondi. If you cannot love your friends, you cannot claim to know God because God is love. So if you know God, then you have to love because God is love. Mulungu ndiye chikondi. Ngati tichita claim kuti timuziwa Mulungu, ndiye kuti tifunika kuchita bwanji kukonda anzathu. Ndipo pakukonda paja tisakonde chabe pakamwa, koma pakuchita bwanji? Pakuchita zintchito, monga Iye, Ambuye Yesu, anatipasa chisanzo, pakulalika uthenga kwa anthu amene anapeza ngati anali kuoneka ngati nkhosa zotayika zilibe osogolera. Ndiye zimene atiphunzisa Ambuye Yesu pa siku ya lero. kuchokera m'mawu oyamba komanso mu uthenga wabwino, kukhala anthu achikondi, love, chikondi. Tsono aliyense angathe kusinkhasinkha kuti kodi nimuziwa Mulungu? So what is the method to know kuti nimuziwa, nimu, nimuziwa Mulungu? Ngati nikonda anzanga osati chabe pakamwa koma muzintchito zanga ndiye kuti nimuziwa Mulungu amene iye ali chikondi. Thats the method to know. Chosilizira, the lesson, the last lesson, trusting in God. Trusting in God. Kukhulupirira mwa ndani? Mwa Mulungu nthawi zonse makola bandalo amene iye ali chikondi. Always we are called to trust in God. Timapita mzovuta zosiyanasiyana, timapita mmayesero yosiyanasiyana, but when we learn to trust in God in all things, God is our provider. God is our only provi- provider. He provide for his children. Amamva madandalo yathu, amamva mavuto yathu, ndipo he is able to provide. Koma nthawi zina amatiyesa, amatipitisa mmayeso. Look at the simple test that he has given to the disciples mu uthenga wabwino. Awapasa mu- eh, muyeso wa very simple. Akuti ali nawo anthu awa akhala nawo kuja masiku yambirimbiri then tsopano bali msanga kwamene bana akachoka kumanyumba kwawoko kupita msanga kuti bakamvere chani kulalika kwa Ambuye Yesu. and then kwafipa sopano pamene kwafipa ophunzira auza ambuye yesu kuti ambuye yesu kwafipa manje awa vanthu auzeni vakazipita kwawo vak- vakapeze chani chakudya ambuye yesu akuti chani imwe vamene vapezereni chani chakudya Kuwayesa nzeru, kuwayesa nzeru, imwe amene wapezeni chakudya, kuti muno ni musanga muno, tizapeza kuti chakudya. But Ambuye Yesu, he knows that himself is the bread of life. He is the bread of life. Ah, koma afuna kuwayesa nzeru choyamba aone zamene bazachita kapena bazakhulupirira kuti bali naye bread wopasa moyo pamene pano pamene balili iwo o kapena bazayamba kuchita bwanji kuyamba kufunafuna instead sibanakhale nacho chikhulupiriro mwa ambuye yesu kuti ambuye yesu in fact he is the bread of life and is capable of doing anything for them anabayesa Pothera pake after abayesa ba- banachita bwanji banafeluka muyeso ambuye yesu to show them that indeed am the bread of life and am capable of doing anything anachita bwanji akuti muli ndi buledi ungati muli ndi buledi ungati akuti anali ndi buledi kamwana kaja ka andreya kanali na buledi I mean, kamene anasontha andreya kanali na buledi ungati akuti musanu na nsomba zingati? Ziwiri. Akuti bweresani kuno. He was able to bless the same bread and feed everyone. Anadyesa vanthu ambirimbiri akuti 500 amuna wekaweka kapena 5000 amuna wekaweka tikayikapo kapena na azimayi tiyikepo na vana ndiye kuti anadyesa vanthu vambiri kwambiri without sending anyone kuti akagule chakudya kulikonse makolo abale ndi alongo do we trust in jesus do we trust in god tikapita mzovuta monga ma disciples mwamene anapitiramo wanali musanga sanakhulupirire kuti ambuye yesu angachite provide bread kapena kuti chakudya do we trust in god tikapita mumavuto nikhulupirira kuti timapita m'mavuto timapita m'mayeso yosiyanasiyana and nthawi zambiri mayeso amene timapitamo ambuye yesu amatiyesera dala chifukwa afuna kuti aone kukhulupirika kwathu if we are able to trust in him amatipitisa m'mayeso yosiyanasiyana are we able to trust in him or kapena timafeluka mayeso monga ma disciples and kukuwuzani chilungamo makolo abale ndi alongo ife amene akhristu amene ife akhristu amene ife wamayunifomu amene ife ndife amene timayesedwa wesi chifukwa ambuye mulungu afuna kuona kulimba kwathu ife amene akhristu amene tizipenda kuti ndife akhristu ife not akhristu chabe mkhristu zina koma the real christians amene tizimvera kuti ine ndine mkhristu Ndife amene timapita mumayeso yolimba because God wants to see ngati zoonadi tiziwa chikristu chathu or kapena ni ma uniform chabe and that's why sometimes some of you i remember the words that i received to some of you my dear parents when i was ordained a priest Anthu azakuuza kuti, Abambo, tsopano ndinu wansembe. Koma pamene mwakhala wansembe, sikuti ati ndiye pamene mwachoka m'mavuto, tsopano muziwe kuti mavuto ndiye pamene yachita bwanji? Yayamba. Ni chimodzimodzi sometimes people who have been in a traditional marriage for a long time, wakhala mu traditional marriage for a long time, pamene waganiza kuti uku konse sibenze kuvutana, aa, Pamene waganiza kuti manje tidalise ukwati ndiye pali manje mavuto yayamba. Vachitoganiza why uku konse sitenze ovutika pamene sinadalise ukwati. Kansi kudalisa ukwati nikoyipa. Chifukwa manje tayamba kuvutana. Ni chimodzimodzi munthu amene iye anyamuka ulendo adwala napita kwa abambo kuti akanipempherere pamene achoka kwa abambo ndiye pamene matenda yakula satana angenerapo Nthawi zina timayesedwa m'njira zosiyanasiyana kuti Satana atigwetse. Ambuye Mulungu amalola Satana kutiyesa kuti tione ngati zoonadi ndife olimba mchikhristu chathu. Makolo abale ndi alongo, sungakhale mkhristu kopanda mavuto. You cannot call yourself to be a Christian, you cannot call yourself a Christian if you cannot pass through suffering. for you to call yourself to be a christian am a christian ndine mkhristu you have to kupita mmavuto kodi pamene tipita mmavuto are we able to trust in jesus that's the question are we able to trust in jesus are we able to shout the name of jesus say jesus help me Jesus I trust in you are we able to trust in him at that time pamene tipita m'mavuto Jesus I trust in you let us pray today shouting his name Jesus I trust in you and indeed he will be able to help us ngakhale m'mavuto yotani kulibe mavuto yamene yazakanga ambuye yesu mark chapter 10 verses 27 nothing is impossible